Tada! Déarfainn pháistí! Féach, mo ghruaig! Beagnach chomh ildaite le gruaig an rógaire. Féach, an rógaire agus a scáil. Sin rógaire, ach drochrógaire. Ní drochrógaire mise! Ní drochrógaire eisean ach an oiread. Sin an drochrógaire. Léimis an scéal agus feicimis cad a tharlaíonn dó agus cén saghas maithiúnas a fhaigheann sé i ndeireadh na dála tar éis dó an-chuid machnaimh a dhéanamh agus an-chuid drochrógaireachta. Tar liom agus léimis an scéal le chéile! An Rógaire agus a Scáil. ó Gabriel Rosenstock agus b'é Piet Sluis a mhaisigh. Ba é An Gúm a d'fhoilsigh, féach an rógaire ansin, agus a ghadhar dubh. Scéal béal iris. Bhí rógaire ann uair amháin. Níor ghnáthrógaire é, ach rógaire a d'imríodh cleasa gránna. Chaith sé a shaol ar fad i mbun rógaireachta. Bhí gadhar dubh aige, rógaire amach is amach a bhí sa ghadhar céanna. Féach an rógaire ansin agus a shúile agus féach an ghruaig air agus a ghadhar agus an dubh atá chomh dána féin é. Scanraigh siad na cearca, féach an chearc bhocht ag rith. Scanraigh siad na caoirigh, féach an chaora ag rith freisin. Agus an madra ag rith ina ndiaidh. Agus an rógaire, féach, tá sé tar éis dhá ubh a ghoid ón chearc bhocht. Ó, nach é atá dána! Scanraigh siad na páistí óga agus an sagart féin. Tá sé siúd díolta leis an diabhal, a deireadh na seandaoine, agus an gadhar chomh maith. Féach na páistí bochta agus iad scanraithe ag an madra mór agus ag an rógaire. Agus níl an sagart ag breathnú róshásta leis in aon chor, an bhfuil? Bhí deireadh le céilithe agus le bothántaíocht. D'fhanfadh na daoine go léir istigh istoíche agus eagla orthu dul a chodladh. Féach an rógaire agus é ag rith timpeall ar an gcapall agus féach breathnaíonn an capall scanraithe fiú. Féach agus an gadhar dána agus an rógaire dána agus buidéal aige ina lámh. Féach, agus sin í an ghealach ansin, níl an ghealach ag lorg breathnú chomh sásta freisin agus an cailín óg agus í scanraithe, níl sí in ann teacht amach as an teach. Bhí go maith agus ní raibh go holc, ach nuair a chuaigh sé anonn sa saol, Thosaigh an rógaire ag smaoineamh ar an mbás. Féach, tá sé ag éirí sean anois agus tá maide siúil ag teastáil uaidh. Is an gadhar breathnú sean freisin, nach bhfuil? Go tobann, tá an saol ag athrú. Smaoinigh sé ar na peacaí go léir a bhí déanta aige. Bhí ceann faoi air agus náire. Chuaigh sé go dtí an sagart gur inis a scéal dó agus gur iarr sé a chomhairle. Féach ansin agus é ina seanfhear agus é ag smaoineamh ar na drochrudaí a rinne siad, eh eireaball an chait a tharraingt agus an gadhar ansin glacadh stuif nár chóir dó. Tá an deabhal ionat, is dócha, arsa an sagart. Tá, a Athair, faraor dóite. Agus an gadhar? Dia ár sábháil, a Athair, tá an deabhal istigh ina bholg. Seo linn amach faoin aer, arsa an sagart. D'fhéach sé ar an spéir. Spéir ronnach, ar seisean. Déanfaidh sé lá gréine amáireach. Déanfaidh, arsa an rógaire, le cúnamh Dé. Sea, agus é fós breathnú buartha anois, agus an gadhar ag éirí sean freisin, eh. Beidh mé chugat roimh breacadh an lae amáireach, arsa an sagart. Idir an dá linn ná bíodh blas le hithe ná le hól agat. Tá go maith, a athair, arsa an rógaire agus abhaile leis féin agus an gadhar go dubhach. Féach anois agus iad brónach agus iad ag filleadh abhaile agus ag smaoineamh ar na droch rudaí a rinneadar i rith a saoil. Tháinig an sagart mar a gheall sé sular ghlaoigh an coileach. Chuaigh sé ar a ghlúine. Thosaigh sé ar an bpaidrín a rá gur tháinig gath na gréine isteach. An dtiocfaidh an diabhal chugat, arsan sagart, nuair a iarrfaidh tú air? Tiocfaidh, arsa an rógaire. Seas ansin taobh leis an bhfuinneog, arsa an sagart, agus do ghadhar in éineacht leat. Thit scáil na beirte ar an urlár os comhair an dorais. Iarr ar an diabhal a teacht chugat anois, arsa an sagart, an scáil dhubh an ghrian ag spalpadh anuas orthu tríd an fhuinneog agus an doras. Ghlaoigh an rógaire ar an diabhal Nocht an diabhal sa doras. Sin é anois an rógaire arsa an sagart leis an diabhal agus a ghadhar damanta. Ardaigh leat go hifreann iad. Rug an diabhal ar an dá scáil. D'imigh sé leis ansin ina bhladhaire tine. gach aon bhéic áthais as agus an dá scáil go teann faoina ascaill aige. Féach, tá sé tar éis an scáth, an bheirt, a ghlacadh leis, diabhal mór gránna. Sea, arsa an sagart. Thug sé cnámh don ghadhar. Beidh bricfeasta anois againn. Cuir síos an citeal. Bhí ubh bhruite an duine acu, arán donn agus muga breá tae. Níor ghoid tú na huibheacha sin, tá súil agam, arsa an sagart agus é ag gáire. D'ith siad an ubh agus an t-arán agus cnámh deas don mhadra agus féach, tá sé ag breathnú i bhfad níos sona anois, nach bhfuil? Agus an rógaire freisin. agus ón lá sin amach ba chineálta a chaith an rógaire leis na héin agus leis na hainmhithe, le seandaoine agus le páistí óga. D'éirigh muintir an bhaile an-cheanúil air sa deireadh. Féach, agus an madra ag lí an chait ansin, agus féach, agus tá sé ag tabhairt bainne don uan óg, agus tá na páistí gealgháireach arís, agus na daoine freisin, nach bhfuil? Agus an rógaire freisin. Gach duine sona sásta anois. Rud amháin, áfach. Ní fhaca sé a scáil féin ná scáil a ghadhair riamh ina dhiaidh sin. agus an ní fheicfidh. Grian ag spalpadh anuas ach níl aon scáil acu. Féach! Cóir ceist ansin. Ie, don chuid, nó dá ghlac an diabhal leo. Nár ghlac? So, b'in an rógaire agus a scáil. Súil agam gur thaitin an scéal libh agus beidh mé ar ais go luath le scéal eile. Fanaigí slán!